karamɔgɔ daba tunkara sigiɲɔgɔnmuso saya kasi ye laada ye nka k'e nɔrɔ kɛrɛtɛtɛ tɛ ko a sara mun fɛ ko wɛrɛ na k'i kɔnɔ kana siga n bala cogo bɛ di bi amadu l konare ne ne bɛ n bolo bugɔ ka don a don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko toguna mm. fasiri kɛbaa a to a de ko sanade sanna a ko di sanade sanna ko ko i k'a dɔn danna juguya i k'a dɔn ani ŋaniya juguya tiɲɛ amadu l konare n'an m'o bɔ an senkɔrɔ bɛɛ mm. amadu l konare i k'a dɔn jamana sigi bɛ goya tiɲɛ jɔni ŋaniya de bɛ ayiwa daji wuli wuya a ɲɛfɔ maa ka ca amadu l konare i k'a dɔn fanga ɲɛmaa min ye docteur choguel kokala mayiga mayiga ŋunuŋunu ni kuma porokotolen ni kuma jugu cɛ i k'a dɔn o de yɛrɛ kɛlen bɛ fan bɛɛ lajɛlen la ka ɲɛsin a ma o kɛra dɔw ko min ye choguel kokala mayiga mayiga e ko premier ministre yɛrɛ tɛ maaya la bilen de sabula i k'a dɔn ayiwa min ye bana ye o kɛlen bɛ k'a minɛ min yɛrɛ kɛlen bɛ k'a kirin k'a da amadu l konare ne dɔw ko min kɔni ye wulikajɔ ye e ko u m'a ta garagara la ka jamana wɛrɛ sɛgɛrɛ de sabula farikolo sɔn tɛ bilen amadu l konare nin bɛɛ lajɛlen ye hasidiya kuma ani juguya kuma tiɲɛ hali n'a sɔrɔla tiɲɛ don awɔ bana ye hadamaden taalan de ye k'o kuma tali k'o yanga k'o kɛ dunun ni bala ye ka tɛgɛrɛ amadu l konare i k'a dɔn dɔw ŋaniya de ye o k'a sɔrɔ o man ɲi nka foyi tɛ jɔni sɔrɔ tiɲɛ ni ala m'a latigɛ sike tiɲɛ min dara i k'a dɔn san kɔnɔntɔn balo kama amadu l konare o tɛ sa abada i k'a dɔn min dara san tan balo kama awɔ a san kɔnɔntɔn tɛ sa fiyewu sɛbɛnnikɛla ko a ko di dɔgɔtɔrɔ choguel kokala mayiga mayiga kunnafoni dilaw tiɲɛ janko kɛnyɛrɛye kunnafoni di so min bɛ yen n'u k'a ma jeune afrique eh? o yɛrɛ kɔni ye kunnafoni cɛjugu de cari yɛ amadu l konare kabini o kɔni kɛra bɛɛ lajɛlen b'i sɔn damafa juguya premier ministre min ye choguel mayiga ye mayiga u ka ayiwa banajugu min bɛ yen n'u k'a ma ko avc avc ayiwa ko a nana kɛ o de kɔni y'a minɛ k'a kirin senw tɛ taama bolo tɛ taama bilen i tɛ avc ɲɛfɔ maaw ye ba maa k'a faamu wa avc ye mun bana ye i bɛ kirin de ye kirin dɔ de don a bɛ sin k'i bɔ maaya la ten. Ka sin k'i seri k'i bin. K'i seri k'i bin sen ni bolo tɛ sɔn foyi. Hali ka kuma a tɛ ɲɛ. I bɛ bali ka maa dɔw kɛrɛw salen ye. A b'o de kɛ. Amadu Konare. Ne. Jeune Afrique ka danna juguya kuma. Ɔhɔ. Ani u ka bɛnsen kɔnɔ kuma. Tiɲɛ. O kɛr'o ye. Siga. Amadu Konare ni nin fɔr'i ye. Ɔhɔ. I ye silamɛ ye hadamaden ɲuman. Awɔ. I kan ka jɔrɔ ka dugawu de kɛ. Walahi walahi. Nka o kunnafoni tali k'o yanga. Ɔn. A nafa jumɛn bɛ s'i ma. K'i yanga. Amadu Konare sɛbɛnnikɛla ko a a bɛɛ lajɛlen nkalon o tɛ bɛn dɔgɔtɔrɔ choguel kokala mayiga mayiga kalo tan ani naani ko in kalifalen a ma tiɲɛ su man di tile man di walahi amadu l konare k'a fɔ hali n kɛ n da ka sunɔgɔ a dɔɔni an n ka farikolo jagabɔ Brɛ. i k'a dɔn a bɛrɛ ta maakɔrɔbaya dunbara k'a sɔrɔ sabula san Kosɛbɛ. bi wɔɔrɔ ani san naani walahi waati dɔw bi kɛ i ni lafiya ka kan Tiɲɛ. nka Ɔhɔ. jamana kunko don Mm. k'o talen don k'a kalifa ne ma Ɔhɔ. ne tɛ se ka suna Mm. jamana kunko don k'o talen bɛ k'a mɛruna Ɔhɔ. suna man di Kabako, lafiya kabako. tile tɛ bilen Kabako. Amadu Konare dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga a bɛ ne ka waati jan bɔ Tiɲɛ. a ka dɔgɔtɔrɔ min b'a nɔfɛ o Ah. yɛrɛ de kun y'a fɔ a ye Awɔ. ee cɛ i m'a ye Mm. hadamaden tɛ nɛgɛ ye koyi Ayi. i m'a i bɛ k'o de dabila ka lafiya kɛ tile damadɔ Tiɲɛ. hali telefɔni ci Ah. hali kuma ɲɔgɔnya i b'a Eh, dabila Ala. Amadu Konare tante sɛbɛnnikɛla ko a ko di min ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Mayiga ye Mayiga min ye jɛɲɔgɔnw ye ni baarakɛɲɔgɔnw ye mm. ani somaw olu de laban nana diyagoya sa waje i bi tiɲɛ dɔn wa i y'a mɛn diɲɛ ka di i yɛrɛ b'a kɔnɔ o tuma ko bɛɛ lajɛlen dabila i ka t'i lafiya bɔ ko bɛɛ dabila i k'a dɔn i ka suna farikolo ka se ka lafiya tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko o de kɛra tile damadɔ Amadu Konare k'a dɔn a y'i foosi ka bɔ ko la mɔgɔw kɔni fama k'a ye ehe ala aa a tununi maga dɔɔni dalen dɛ an ɛɛ sabara k'a sumalen dɔɔni o dɔgɔkun fila o de fɔra a ye a dama dɔgɔtɔrɔ min b'a nɔfɛ o de ko wajibi Ah. o dɛsɛlen a la sa o ka ca o taara ka ca. baarakɛɲɔgɔnw fara ɲɔgɔn kan ni Ka ca. somaw que le docteur lève l'embargo sur notre PM qu'il continue mais qu'il se repose

Amadu Konare sɛbɛnnikɛla ko nin dama dama don maa minnu b'a naga la ani minnu bɛ baara kɛ minnu ka surun a la amadu Konare nin bɛɛ lajɛlen jɛnn'a ma olu kɔni ko nin ye juguya kuma ni hasidiya kuma ye u ka ala deli de ye i k'a dɔn dantɛmɛ wale ka Choguel sɔrɔ a amadu Konare k'a dɔn ala tɛ maa wɛrɛ sago kɛ ala b'a sagoya dilan an bɛ don min ko bi dankɔrɔba bɛ lafiya bɔ la aw baasi foyi den kelen t'a la hali kunsigi cɛ amadu Konare k'a dɔn foyi den kelen nin kun ye sɛbɛn ye an ni lafiya an ye min bɔ Toguna kɔnɔ a ka bi bɔli la ɔ anw bolotigimaw an ah. ah, an ka kalata dati ah. nin kana a puse ka taa a ka ala deli a minɛtɔ tɛ koyi
ayi parce que eh, délai dɔ de fɔra ɔ dɔgɔkun fila premier ministre da tɛ ko la u kana n'a fɔ ko vu le temps de maladie du premier ministre les élections sont reportées à temps an tɛ bɛn o tɛ bɛn a ma dɛ mais il n'est pas malade il se repose voilà o tuma an b'i bolo don karamɔgɔ de tun ka kunnafoni sɛbɛn Le Matin Musa Boli Musa kumana Musa ko i k'a dɔn yanni maa k'i to fana diya fɛ ka kalikasiyɛnw ni karatu karatukaw ni ko kan kokaw lamɛn e yɛrɛ ka wuli ka n'a ko kɛrɛfɛ ah. ka n'a ɲɛɲini ni k'a ɲɛdɔn a dɔ bɛ dɔ la i k'a dɔn tubabuw b'a fɔ min ma tiɲɛ ba gɔda la vérité mm. e na o dɔn wa mm. e na se ka maa wɛrɛ lafaamuya mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko e k'o ma kɛ i k'a dɔn Macky Sall ta ye de mm-hmm. senegalikaw ka masakɛ mm. ha ka ja farafinna jamana kuru kara bɛɛ lajɛrɛlen ka kelenyatɔn maa ɲɛma mm-hmm. n'o ye Macky Sall ye nin wɔlɔfɔkɛ belebele finman in ah. aa ah, i k'a dɔn a nana cun anw ka jamana kɔnɔ wɔlɔfɔ tɛ ɛ futaka don o fila don kɛ awɔ futaka fila don ɔ ne ɲɛna n ko senegalika bɛɛ de ye wɔlɔfɔw ye non non non non futaka don ɔhɔ o tuma nin fila hali marakaw bɛ senegali ɔ o tuma Naam. nin marakakɛ finman in ayi ɔ futaka de o don fila kɛ nin filakɛ finman in an filafin don wa fila Ah. ani futaka Ɔhɔ. danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ ɔhɔ futaka don fila tɛ a faamuyana naam sɛbɛnnikɛla ko aa Macky Sall a nana cun an ka jamana kɔnɔ jali min ye jamana kuntigi yɛrɛ n'o ye colonel Asimi Goyita mm. aa e ko ale yɛrɛ de ma bila jamakulu ɲɛ ka taa Macky Sall mm. Mali degelen don dunan bisimilali la cogo min na ni ka t'o kɛ wa mm-hmm. a i k'a dɔn filen fa woroba den kunbaw la mm. ka ji ani nɔnɔ kɛnɛ sanuma k'a bɛɛ lajɛrɛlen kɛ ka nin fulakɛ in kunbɛn bonya ni karama kɔnɔ k'a fɔ ko o ko ma kɛ farafinna ko o ko bɛ Mali kun kan n'i nana Mali kɔnɔ i bisimila i ye Maliden ye i k'a dɔn an bɛ ku fa jamana kan hmm. a sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn bonya fɛn o fɛn kan ka kɛ o bɛɛ kɛra Macky Sall ni k'a bisimila an ka jamana kɔnɔ a sɛbɛnnikɛla ko kabi transition kɛra transition ye hmm. nin tun ye Macky Sall siɲɛ fɔlɔ ye ka na an ka jamana kɔnɔ hmm. ɔ nka min ye a nana i k'a dɔn a yɛrɛ nimisara ko caman bɛ yen minnu tɛmɛna ka ɲɛsin an ka jamana ma sabula ani Asimi kumalen ani Mali faama ɲɛmɔgɔw ka kuma aa jɔn ko Ala ji belebele jiginna Macky Sall ka to la, a y'a jira k'a fɔ k'i to fan jan fɛ, mm. Mali b'a la ka minɛ minɛ cogo min ye, mm. a ko jɔn ko Ala a n'o cɛ ka jan i ko jɛgɛjalan ani baji, n'i ye maa dɔw ɲininka, mm. olu ko n'i nana Mali la n'i ko ci cɔngi cɔn, ah. k'u bɛ sin ka balaw ta k'i sɛgɛrɛ, ah. walima u ti maa bonya i k'a dɔn u bi bɛɛ gosi bere kelen na, ah. aa a ko i k'a dɔn ale Macky Sall y'a dɔn k'a fɔ a n'o cɛ ka jan i ko jɛgɛjalan ani baji, mm-hmm. a nana a ye hakili falen fɛn fɛn kɛ ni an ka jamana faamaw ye, mm-hmm. Macky Sall yɛrɛ a tɔ kɛra sa fo a sigilen bɛ ɲini ka maloya mm. sabula k'a sabu kɛ i k'a dɔn bonya ni karama ani ɲɛfɔli minnu jirala a la mm-hmm. baara kologirin minnu kɛra ani gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ mm-hmm. k'o bɔ k'o da a ɲɛkɔrɔ k'a daminɛ nin don nin san fo ka n'a mm. bila bi la mm-hmm. transition ye mun ni mun kɛ a ko la cɛsiri min ni ŋaniya hakika min b'u la k'a bɛɛ lajɛrɛlen danci Macky Sall ɲɛna aa a sigilen k'a dɔn k'a fɔ a sɛbɛn na sɛbɛnnikɛla ko a yɛrɛ ye kuma sɔrɔ k'a fɔ koyi a ko mali bɛ doni min na i ko bi jɔn ko ala ale yɛrɛ de bɛna kɛ maa ye min bɛ bila jama ɲɛ o fɛɛrɛ ka kɛ mali ka dɛmɛ mali ka dɛmɛ k'a bɔ kɔlɔ la k'a bɔ gɛlɛya kɔnɔ sabula ko mali sɛgɛnna mali tɔɔrɔla banbaganciya ko la i k'a dɔn awa karatu karatu kokɛw ni sɔɔri sɔɔri ko o tuma a ka kan bi sa wulikajɔ bɛɛ lajɛrɛlen ka kan walasasa an ka mali bɛ se ka dɛmɛ k'a bɔ nin waati gɛlɛn kɔnɔ cogo min na o tuma kunnafonidilaw ɲɛfɛ seginna o kuma kelen na mm-hmm. a tilara k'a jira k'a fɔ min ye farafinna yɛrɛ bɛɛ lajɛrɛlen cɔ a la bi ah. ale seko ni damayira ye min ye a b'o kɛ ah. tubabu b'a fɔ min l'actualité oblige ah. min ye mali ni kolowari cɛ aa i k'a dɔn sɔrɔdasi maa bi naani ni kɔnɔntɔn minnu minɛlen mm. a y'a da don o fana kunkan kɔrɔfɔw la mm-hmm. nka hali ni y'a sɔrɔ a ma i k'a dɔn pereperelatigɛba caman di mm-hmm. a yɛrɛ fana ko ale bɛna kɛ i k'a dɔn sɔrɔnadonba ye mhm. min na a bɛna kuma ɲɔgɔnya sabati ɛlɛ ni mali ni kɔdiwari cɛ mhm. nin ko in bɛ se ka bɔ da ɲuman fɛ cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni balawu ye k'a sɔrɔ gɛlɛya ma don jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ k'a dɔn k'a bɛna o wulikajɔ kɛ mhm. kunnafoni filɛ an ye min bɔ le matin kɔnɔ a ka bi don bɔli la. amadu konare n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'informateur o don kunnafonitigi tiɲɛ sɛbɛnnikɛbaa a tɔgɔ de ko ibrahima yatara yatara ko ibrahima yatara ko maa tɛ kɛ ŋana ye gansan fiyewu Amadu Yɛli Konare i k'a dɔn maa kelen tɛ kɛ jamana ye, tiɲɛ, nka Ala bɛ se ka sababu ɲuman di maa kelen ma jamana kosɔn, hali, Amadu Yɛli Konare i k'a dɔn cakɛda kura min n'a nun bɔnen bɛ, tiɲɛ, yalima Mali a ka sɛgɛn ani degun kuranko la, ɔhɔ, nin bɛna k'a bannen ye wa? Jumɛn? Sɔmi kɛlen don ka yeelen mɛnɛ, ɔhɔ, sɔmi kɛlen don ka dolo ɲɛ dumanw mɛnɛ, cakɛda min n'u k'a ma ko Hydroma. hydroma amadu konare foyi tɛ kɛ gansan ayi nin ye cakɛda ye cakɛda min wakili donnen bɛ ka wulikajɔ boloda mm. sɛnɛfɛn dɔw bɛ yen k'o bayɛlɛma ayiwa yeelen ka bɔ a la amadu konare k'a dɔn a don ka jan mm. nka don sebali tɛ ayi amadu konare k'a dɔn siga tɛ min na min ye waati damadɔ ye tiɲɛ mali ani mago bɔ ayiwa diɲɛ seleke naani jamana kuranko fɛn o fɛn bɛ yen amadu konare min bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yan u ko min ma hydrogène naturel sɛbɛnnikɛla ko a ko di nin kuma in m'a fɔ maa kalanbali t'a taafan dɔn nka minnu ye dɔnnikɛlaw ye tiɲɛ ɲininikɛlaw faamuyalikɛlaw amadu konare k'a dɔn nin ye fɛn sunba de ye tiɲɛ sun min n'a bɛ kɛ sababu ye ayiwa yeelen ka sɔrɔ mm. kuranko mago bɛɛ lajɛlen ka bɔ a la amadu konare k'a dɔn wa nin tiɲɛni t'a kɔfɛ sabula sisi jugu o n'a nɔnafɛnw o si tɛ bɔ a la amadu yɛli konare ne sɛbɛnnikɛla ko a ko di a ko nin fɛn in dasilen don an ka jamana kɔnɔ wa a se b'an ye dalilu ni fɛɛrɛ b'an bolo tiɲɛ nka sababu ɲuman de bɔra cɛ kelen na amadu yɛli konare cɛ min n'a ye min daminɛ jɔn ni maa tɔw nana fara a kan a b'o t'u bolo aw ka dahirimɛ ɲini na dɔwɛrɛ kɛ amadu yɛli konare k'a dɔn sanutigi min ye ayiwa badara aliw ye kayikaw ka den amadu yɛli konare k'a dɔn dɔnkɔrɔba nana wulikajɔ kɛ kabako a bɛ san caman bɔ tiɲɛ amadu yɛli konare k'a dɔn nin ko in ɲɛɲinini an'a sɛgɛsɛgɛli mm. a ye diɲɛ seleke naani jamana dɔnnikɛ jamana bɛɛ lajɛlen boli hidrozɛni yɛrɛ i k'a dɔn nafa jumɛn in b'a la tiɲɛ a sɔrɔli joona ah. ka jamana nafa ah. a ye san wolonwula de kɛ ayiwa min ye nin maliden ye o to kayikaw ka den aliw buwakari jalo bɛlɛdugukaw ka den amadu yɛli konare ah. bɛlɛdugukaw ka den maa sigi ten mais comment karamɔgɔ i fana sa mais e munna i tɛ bɛlɛdugu fɔ i yɛrɛ kɔni han mais cela n'a rien à voir mais les gaz dont vous parlez c'est sur la terre de bɛlɛdugu c'est chez moi c'est dans mon village natal ok an na don min micro ni ye ko na le gaz reportage kɛ an na kɔmɔ bɔ bɛlɛdugu sigi
mais sedu ye maa ma kala a bɛɛ kɛra a ye han i ye i bɔra n jigi kɔrɔ dɛ ɛ cogo di amadu konare sɛbɛnnikɛla ko a ko di a ko nin wulikajɔ nin jateminɛ cɛ min ye kayikaw ka den alu buwakari jalo alu ale de tɔgɔ bɛ fɔ nin ko in kunna sabula a y'a ɲɛɲini kosɛbɛ san wolonwula nafolo tɛ yen dɔnniya tɛ yen maa tɛ yen a ma min d'a ma ni k'o don a la amadu kɔnare nin ɲɛ bɛ sɔrɔ n faso ye cogo min nin ɲɛ bɛ sɔrɔ jamana ye cogo min mm. amadu kɔnare k'a dɔn san wolowula in kɔnɔ ɲininiw ni sɛgɛsɛgɛliw olu nana jɛnsɛn ni k'a jira k'a fɔ bilhaki tara fa tan ni don nin ko in bɛ se ka kɛ amadu kɔnare n'a dun daminɛna yalima a bɛ laban wa mm. awa a bɛ laban amadu kɔnare nafa b'a la wa nafa belebele fo jamana wɛrɛw na bɔ an nu ma alu buwakari jalo a ye san wolowula k'a ɲinini na Amadu Konare k'a sinsin k'a ɲɛdɔn dafɛdugu minnu bɛ Bamakɔ Amadu Konare k'a dɔn dugumisɛnnin caman bɛ yen misiriw dugutigiw ka so bɔlɔnbaw Amadu Konare k'a dɔn hydro nin de bɛ o yɔrɔ in na wa ni ka kuran mɛnɛ san wolonwula in kɔnɔ a nana dɔn k'a fɔ bilhaki a bɛ se ka ɲɛnabɔ min ye Alu Buwakari Jalo ye Amadu Konare k'a dɔn sanuko tile tɛmɛna jamanko tile tɛmɛna. sabula maa caman nana don la n'o di jamana denw ma u k'u dahirimɛ ɲini nin fɛnkura min filɛ nin ye n bɛ nin fana ɲɛɲini ni ka di jamana ma sabula i k'a dɔn a bɛ kɛ sababu ye maliden bɛɛ lajɛlen ka lafiya dankɔrɔba ka wulikajɔ ni cɛsiri amaduli konare k'a dɔn nafa yera a la maa mana nafolo sɔrɔ maa mana kɛ sebatigi ye i mana kɛ dɔnnikɛla ye mm. amaduli konare k'a dɔn ni maa wɛrɛ ma bɔ i nu ma janko faso sɛbɛnnikɛla ko awa i ka dalilu ani ka na a ma kɛ sababa ye ci tɛ la alu buwakari jalo jalo amadu konare k'a dɔn ale de b'i sogo doni ni ka wulikajɔba kɛ awɔ farafin jamana ka dɔgɔ min bolo maanabɔlen t'a nɔfɛ tiɲɛ nka a ko mali mm. a ko ne faso an kɛ amadu konare a bɛna taa n'i ye kow ta k'u lajɛ i k'a dɔn a dun bangena du belebeleba den de kɔnɔ koyi wa k'a fɔ de ye ko cɛkɔrɔba jugu dɔw tɛ san 1959 awɔ a bangena kayi novembre kalo eh, amadu ali konare k'a dɔn ayiwa du belebeleba sabula i k'a dɔn ba kun ka ca den tan ani kɔnɔntɔn aliw buwakari jalo ye den filanan ye ah, sɛbɛnnikɛla ko o gɛlɛya n'o wulikajɔ bɛɛ a sɔnna ka kalan kɛ eh, min ye dafakalanw ye ani camancɛkalanw ni kalan kunfɔlɔw amadu ali konare olu bannen kɔfɛ kayi baki sɔrɔlen kɔfɛ mm. min kɔni ye faransikaw fɛ yen a taara sɛbɛn kɛ a taara kalan kɛ ni ka sɛbɛn sɔrɔ sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ dɔnniya o warala kunkolo la amadu konare sɛbɛnnikɛla ko maîtrise en économie min ye gestion financière o de kɛra sababu ɲuman ye sabula wulikajɔ ni cɛsiri mm. amadu konare ka wari donyɔrɔ n'a bɔyɔrɔ dɔn o de kɛra sababu ye a k'a ka miliyari fɔlɔfɔlɔw sɔrɔ amadu konare kabini a funankɛnin fo ka se bi ma wari fɔlɔ minnu sɔrɔla a nana o donyɔrɔ de ɲɛɲini amadu konare k'a dɔn wari bɛ bugu cogo min a bɛ caya mili nana yari fan bɛɛ lajɛlen la amadu konare kabini o kɔni kɛra sa ayiwa min ye magoɲɛminɛnw ye ja min ye mɔgɔ ɲɛ' ye i na so weele dɛ jalo jalo tɛ wa a jamu ye mun ye jalo ne ko e ko bɔkari jalo ne ko jalo ne ɲɛna k'i bɛna tɛrɛmɛli de kɛ amadu konare alu bubakari jalo a to n bolo sɛbɛnnikɛla ko nin wulikajɔ ni cɛsiri a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ hadamadenya i k'a dɔn a degun hadamadenya tɔnɔ hadamadenya sɔrɔ fo somaw de ka bɔ i nun ma n'o y'i ka jamana ye a ko nin wulikajɔ kura min bolo dalen filɛ a bɛna kɛ sababu y'an ka jamana ma ɲɛdo caman bɛ kɛ mali la kuranko la nin bɛɛ lajɛlen ban dɔ don fɔta min ye a bɔ dabaliba caman ah. yɔrɔ caman dɛsɛlen bɛ kuranko la nin y'o ban dɔ ye sabula fɛn min don k'a sɛnɛsɛn naturel amaduli konare k'a dɔn maa man ka dɛsɛ o la alu bubakari jalo n'a sɔrɔla ah. ala kun ma nin di mali ma ah. amaduli konare an kun bɛ ala deli ala ka a caman nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni ka bɔ l'informateur kɔnɔ kunnafonitigi karamɔgɔ daba tunkara kunnafonidi sɛbɛn le nouveau réveil min ye bureau du vérificateur général aa i k'a dɔn k'a fɔ u yɛrɛ de ye nin sɛbɛn waati min na hydroma bɛ cɛsiri ni wulikajɔ la waasa jamana bɛ bɔ dingɛ na aa a ko i k'a dɔn kati lopitali i ko an ka taa n'u fori ye a ko n'i ye lopitali kofɔ mali la a ka kan ka mankanma ni kinɛ i k'a dɔn ani yɔgɔyɔgɔ a kan k'o kofɔ lopitaliba caman bɛ mali la bi mm. ka kɛ n'i k'a dɔn maa ŋaniya jugutigiw ka danna wale cɛjugu ni hohaho ni kurubukarabaw ye e ko i k'a dɔn u t'a la ka maliden pɔcɔ ka nafolo pɔcɔ ka baara yɛrɛ pɔcɔ ka banabaatɔw sigi u sen sabara kɔnɔ wa mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko min ye kati lopitali n'i y'a kofɔ a i k'a dɔn a ŋaniya tara ni fɛn min ye ani i k'a dɔn bijɛ minnu bɛ bila ninnu ka bolo kan a ka kan ka kɛ i k'a dɔn bili hakiden mm. min ye maaw bɛ bɔ hali région wɛrɛw la u ka bana furakɛw olu ni kolow n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ ɲɛnabɔ kati nka an bɛ don min na i ko bi ni dɛmɛ yɛrɛ ma don i k'a dɔn lopitali ma mm. ka dɛmɛ don walima i k'a dɔn jamanakuntigi k'a ɲɛ gɛnɛ bɔ minisiriso min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma mm-hmm. u ka kati lopitali jateminɛ a ko an bɛ don min na i ko bi a laban a ma ɲɛ bi bɔra dɛ sɛbɛnnikɛla ko mun ne jate minɛna o haho mm. kibikaba ah. olu bɛɛ lajɛrɛlen de kɔfɛ bureau du vérificateur général mm. ale yɛrɛ de ko sa ni anw ma taa ɲɛ gɛnɛ bɔ kati lopitali la mm. ninnu b'a la k'a kɛ bafa ni kilijɛ ni koka koko kɛ ah. i k'a dɔn a ti bɛn o kama i k'a dɔn u ye jɛkuluba wuli maa minnu hakili juru sɛbɛkɔrɔ caanalen don mm-hmm. olu ka t'u suuru lopitali kɔnɔ mm-hmm. tile kelen mm-hmm. tile fila mm. tile saba mm. aa i k'a dɔn f'i bɛ dɔw ye kilimu kɔrɔ nka u wɔsilen don eh. ka sabu kɛ vérificateur général ka cidenw mm. u nalen don u ti maa tɔɔrɔ nka u bi kow bɛɛ jate minɛ mm-hmm. ni ordonnance in bɛ sɛbɛn cogo di banabaatɔw bɛ minɛ cogo di maaw b'a la ka furakɛ cogo di minɛn minnu bɛ maa maaw la furakɛlaw ko min ma plateau sanitaire yala furakɛ yɛrɛ cogoya bɛ cogo di a minan nasira ni saniya na ninnu n'a damanda nafolo minnu bɛ don kɛnɛya tigilamɔgɔw b'a baara kɛ cogo di u ye nin bɛɛ lajɛrɛlen de jateminɛ waati kɔnɔ mm, aa mm. ni ka na gafeba kunfɔlɔ dɔ bɔ k'a bi tali gafe kunfɔlɔ min bɔra o ye mm. jaabi min di i y'o dɔn de ayi des défaillances ah. et des dysfonctionnements eh, ala eh, eh, sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye bureau du vérificateur général u yɛrɛ de y'a fɔ koyi u y'a jira k'a fɔ u ye jateminɛ minnu kɛ min ye cakɛda yɛrɛ jɛkulu min sigilen n'o y'a direction ɲɛmaayaso ye maa minnu bolo b'a ca la i k'a dɔn kow doncogo n'u bɔcogo juguya o jateminɛ kɛra min ye conseil d'administration kolatigɛ jɛkulu min bɛ sigi a ko kunna olu de bɛ mɔgɔsi mɔgɔsi la u jatelen tɛ i b'a fɔ ni e ye conseil d'administration maa ɲɛmaa ye e de kan ka kɛ sababu ye fanga ka ye e kaman kɔrɔ hali ni maa min bɛ kɛ lopitali ɲɛmaaba DG e da ka kan ka don o la nka min ye maa min bɛ yen i k'a dɔn n'o bɛ conseil d'administration ɲɛmaaya na hali bureau gansan i k'a dɔn o t'o tɔgɔ la Kati lopitali tɔgɔ la. sabula min ye directeur général mm. ko o yɛrɛ de ka bureau kɔnɔ kaseni dɔw ni manani dɔ de bɛ conseil d'administration maaw bolo mm -hmm. olu de bɛna o, o, o, o, o manani vimani sigi directeur ka bureau kɔnɔ mm -hmm. o kuma i k'a dɔn o ko bɛ dilan cogo di mm, ka maaw to ɲɔgɔn ka to ɲɔgɔn na i ni min kan ka ɲɔgɔn sɛgɛsɛgɛ mm -hmm. n'e n'o taara kɛ i k'a dɔn kow donbaa ye mm. i k'a dɔn ko lafiya bɛ fan jumɛn fɛ a bɛ gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko o gɛlɛyaw jateminɛna awɔ ka fara o fana kan Mm. min ye baara yɛrɛ kɛcogo mm. maa minnu bɛ yen n'olu ye furakɛli kɛbaaw ye mm, i k'a dɔn spécialité minnu bɛ yen n'u kan ka banabaatɔw sɛgɛsɛgɛ n'i donna o kelen o kelen na maa minnu bɛ yen ni o ni o ka kan o maa manque bɛ yen manque de personnel qualifié a ko ka fara nin fana kan minnu yɛrɛ bɛ yen n'an sera a nafoloko yɔrɔ ma n'o y'an naselen ye yiri ma aa sɛbɛnnikɛla ko ko ye fo i k'a jateminɛ koɲuman koyi min ye i k'a dɔn k'a fɔ ka wari donta ni wari bɔta minɛn santa ni minɛn donta ka nin bɛɛ lajɛrɛlen bɛɛ k'o tufa k'o to maa kelen n'a kɔrɔ mm. i k'a dɔn n'o ko ko min a bɛ k'o cogo de la mm-hmm. i k'a dɔn lopitali bɛ ɲini ka sigi a sen sabara kɔnɔ i k'a dɔn kow ɲaamilen don korobo karaba o tuma n'i ko k'i b'a kuma fɔ ah. n'i ye maaw mankan mɛn ah. nin ye banabaatɔma yɔrɔ de ye ala kama a kana tu anw na yan jaa i k'a dɔn bɛɛ hohaho ni korobo karaba damanda la ah. i k'a dɔn maaw tɛ min kalama sɛbɛnnikɛla ko a laban sa vérificateur général taalen mm. a ye nin ɲaano ɲaano caman de bɔ ni n k'a bi tali mm -hmm. ka sin ka wele laban bɔ k'a bin minisiriso ma i k'a dɔn u bɛ fɛn o fɛn na ah. u k'a bila pewu k'u ɲɛsin Kati lopitali ma mm -hmm. a banabaatɔw mm. to u yɛrɛ ma mm. banabaatɔw kɛ jagokun ye mm. i k'a dɔn ko k'a ko fɛn o fɛn bɛ a bɛɛ ka dabila pewu mm-hmm. i k'a dɔn o laɲini sabatilen tɛ sɛbɛnnikɛla ko a bɛɛ n'a ta mm. cakɛda dɔ sigilen don min bɛ jateminɛ kɛ lopitaliw la unhun nka min ye san o san olu yɛrɛ dama fana bɛ ɲɔgɔn sɔɔri sɔɔri ni don ka bɔ la Ah. u bɛ sin ka lopitali dɔ kɔrɔta ten Mm. nin kɛra lopitali bɛɛ premier Mm. nin kɛra lopitali bɛɛ deuxième k'a sɔrɔ a kɔnɔna la Mm. karamɔgɔ Daba Tunkara i b'a fɔ cogo min na défaillance ani dysfonctionnement Mhm. kunnafoni filɛ Mm. an ye min bɔ le nouveau réveil kɔnɔ a ka bidon bɔlen Amadu Konare Ne.
minisiri jamana to a bɛ tasuma da u kan joona dɛ kana siga a k'o kɛ Bamakɔ a n'a lamini n'a bolomadugu mali kɔnɔ mali kɔ kan amadu ɛli konare an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni waleɲumandɔn ni nin tanan in gosira a bɛ jamana kunnafoni de maana amadu ɛli konare k'a dɔn a fɔra an ye jamana kunnafoni laseli an k'o ɲuman kɛ amadu ɛli konare ka cɛya a n'a wulikajɔ n'a cɛsiri i k'a dɔn sɛbɛnfura dunkew ani dabaji karamɔgɔw